hotep hotep hotep hotep an bɛ radio pcfm lamɛnbaga ni a kanubaga ni a lafasabaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw tulo bɛ a ka kelenkele mandi de la min bɛ kɛ radio pcfm kan ale sɔrɔli fɛrɛ tɛ n'o y'a fiɲɛ fini fanga ye o de ye bi kɔnɔntɔn ani seegin murumuru seegin ye aw tulo bɛ a balimakɛ min na n'o de ye setigi tiɲɛtigi keyita ye ani an karamɔgɔ kolokoto imotep o kɔfɛ an ka senkola o de ye daramani tangara ye an b'a fo kosɛbɛ ɔ aw ɲɛ b'an na kafa kogɛ min fana kan ɔ senkola min kelen don k'an bila yen nɔ n'o ye wuyankili kolokotoya kɛyɔrɔ ani kamiti media kan ɔ o senkolaba o de ye maze cɛmusi makun an bɛ a fo k'an kɔnɔgɛnbagaw fo nama dunbuya a n'a ka jama ɔ maze n'a ka baarakɛlaw amusis fakoli dunbuya k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a bɛ a ka kelenkele mandi kɔnɔ n'o de ye bɛnbaw mɔlɔmaw gwere o la sa ka se ka kuma di golofindenw ma u ka se ka kuma u yɛrɛ tɔgɔ la ɔ ko kuma ye mɔgɔ ka bɛɛbagaya yiralan de ye ɔ wa kuma ye miirindi fana ka bɛɛbagaya yiralan de ye ɔ nka k'a ye k'a fɔ anw bɛ kuma ni wali nɛn de ye k'a sɔrɔ an yɛrɛ nɛn b'an kun anw bɛ kuma ni wali miirina de ye k'a sɔrɔ an yɛrɛ miirina bɛ yen anw bɛ kuma ni wali yilifondo de ye k'a sɔrɔ yilifondo bɛ an yɛrɛ la o kɔrɔ de ye o ye kɛlɛ nɔgɔma ye sa o kɔrɔ de ye an y'an yɛrɛ sen bɔ ɲɛnamaya la k'a fɔ ko anw tɛ yen ɔ ka se ka o lihala jugu in eh, kɛlɛ ka bɔ yen hakili ka sebagaya ka na o de ye nin kelenkele in sigikun ye ɔ k'a fɔ aw ye ko bi kelenkele in n ye kelenkele kɛrɛnkɛrɛnnenba ye k'a sabu kɛ mun ye eh, kelenkele in daminɛni nin jɛnsɛnda in na nɔ ɔ yan'an k'a daminɛ an tun ye ko caman de miiri yala mɔgɔ de bɛ sɔn golofiya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ani golofiya miirina o ka se ka fɔ golofindenw ye yan yala jɛnsɛnda dɔ bɛna sɔn ka o labila an ye wa ɔ nka siga foyi t'a la kelenkele in daminɛni ani ka se bi ma an ma degun foyi sɔrɔ arajo ɲɛmɔgɔyaso ani arajo yɛrɛ baarakɛla si fɛ k'a daminɛ tɛkinisiyɛn na ka taa se arajo in yɛrɛ sindibaga ma n'o ye umaru cɛfin mariko ye ɔ an ka foli bolo tigɛbali de bɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ɛɛ masi an ka foli bɛ masi ye ka sabu kɛ anw tɛmɛna ale de fɛ ka se ka arajo in sɔrɔ ale de bɛ anw ni arajo cɛ wa ale de bɛ anw ni arajo ɲɛmɔgɔya cɛ ɔ baaraɲɔgɔnya kɔni kɔnɔ ɛɛ degun foyi ma sɔrɔ o la k'u fo ka segin k'u fo ɔ kuma tɔ ni an y'o di kolokoto imotep ma ɔ a bɛ na don kuma kɔnɔ o la yan'an ka kuma di imotep ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka cɛmɔgɔw minnu kɛra turu ye ka nin baara in sira bɔ an ye o la an bɛ tasibila ani sɔlɔmi jansantaba n'o ye sɛk anta jɔp ye ka tasibila se ka se ale ma ka ji bɔn a ye k'a fɔ a donna an fɛ baara in na ka se bi ma o kɛra lawasa ani kunnayere de ye ka taa wa halisa ko lawasa ani kunnayere de bɛ an tɛna an sɛmɛ mɔgɔ si bɛnba la k'o jansa an b'an yɛrɛ de bɛnbaw jansa o kɔfɛ an karamɔgɔ dunbi fakoli ɔ olu ka tinki ɲumanw o ye an se yan bi o kɔfɛ siramusa dunbiya an ka foli bɛ o ye o kɔfɛ an karamɔgɔ ba yɔrɔ ahan cɛkɔrɔba ɲuman cɛkɔrɔba min ni a wakalila a yɛrɛ la danbaga ye a dan ni min ye k'a bɔ min na a ma ɲugun o la fiyewu a y'o de don ba la ko o lakusanya ka o layira diɲɛ na k'o kɛ koba ye jɔnsa golofinya a kana fɔ ko golofinw tun bɛ yen ɔ an tɛ se k'a yira ɔ an bɛ ba yɔrɔ fo o la kosɛbɛ kosɛbɛ a k'o baara ɲuman na ɔ k'an ka baba moribo gindo fo n'o y'an ka kɔmɔtigi ye o kɔfɛ mali donso bɛɛ tɔgɔ la farafinna donso bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli an'o kulonjɛli ta i n'a fɔ moribo hayidara a y'a fɔ cogo min ni isuf toloba ninnu u ɲɔgɔnnaw tun tɛ yen an tun se ka da la fiyewu ko sumaworo ko tɛmɛna bari ni sumaworo ko bɛ ɲɛfɔ a bɛ fɔ de ye ko arabuw nana benkanni min kɛ wagadugu kan cɛ min sera ka na k'o benkanni kɛlɛ ka bɔ yen ka wagadugu libere ɔ ka a esaye ko a bɛ farafinna nasegin a ka bonya kɔrɔ kɔnɔ ɔ n'u nan'u meleke an yɛrɛ bɛnba dɔw la k'olu su ka bila a la n'i n'a fɔ o y'u ka baara ye cogo min ɔ kuma bɛɛ u b'an lajɛ ko kɔɔrikala de ka jugu fini ma kuma bɛɛ u b'an lajɛ ka se ka an yɛrɛ dɔ bila dɔ la ɔ u taara jɛ e, sumaworo la ko o bɔ yen nɔ ka nkalonjugu ni kumajugu bɛɛ sɛbɛn o tɔgɔ la ɔ ka sɔrɔ ka an bɛnba min ni o y'u tɛmɛn'o fɛ k'u ka laɲini ɲini ka sɔrɔ ka mankutu ɲuman bɛɛ da u la miiridi nata kana se k'a dɔn ko ko min kɛra o la isufu toloba ninnu jɔra sumaworo jɔyɔrɔ de la shaka zulu ninnu jɔyɔrɔ de la jɔnsa an kana segin jɔnya kɔnɔ epi a y'a kɔgɔ da jɔnya fila de la parce que arabu jɔnya in ani tubabu jɔnya in fɛn fila de don u bɛ ɲɔgɔn kɔfɛ i n'a fɔ an b'a fɔ an ka zana la cogo min ko suruku n'a ka bɔlɔnfɔla k'a bɛɛ ye kelen kɔsa nin na tubabuw ye donni o donni kɛ u donna arabu dondaw de fɛ ka kɛlɛminɛn d'olu ma ɔ komi olu ka ala in dugu t'a bolo yɔrɔ t'a bolo sanu t'a bolo fosi t'a bolo o furadama a bɛ layidu ta dɔw de u ka kɛlɛ kɛ ale tɔgɔ la ka sebagaya ɲini ɔ u donna o yɛrɛfagasu minnu bɛ mɔgɔ dilan k'i kɛ yɛrɛfagasu ani yɛrɛmajugu ni adamadenya jugu ni sunkun jugu ye u donna olu de la k'u kun da an ka jamana kan ɔ isufu toloba an bɛ a fɔ k'a bolo kɔrɔta ka jan bɛ sigi a kunna k'a fɔ halisa ko bɛnba sɔlɔminw ka don mali tonsow fɛ ka se ka sebagaya sɔrɔ juguw kan yɛrɛmajuguw kan o kɔfɛ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ye ko baara tacogo ka ɲi o la an bɛ segin an ka kumabon kɔnɔ ka kuma di kolokoto imotɛp ma i ka foli kɛ ani ka bi kumada fɔ an ka don an ka babu kɔnɔ kolokoto imotɛp i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ nba karamɔgɔ banfɛlɛlɛ hmm. setigi tiɲɛtigi keyita an ka foli bɛ i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'a lamini an ka senkola daramani tangara k'a fo hmm. an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ goma hmm. usire maze cɛmusima kɔnɔ an ka foli b'a ye ɔ ka an kɔnɔgɛnbagaw fo o tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔba tigiya danbɛlɛ an b'a fo ayiwa k'an karamɔgɔba fo dafaja amadi sila ɔ an karamɔgɔ kɔtɛba kamara an ka foli bɛ a ye ayiwa o yɔrɔ la k'an ka cɛmɔgɔ fo bakari kɔnatɛ kalaban K'an karamɔgɔba fo setigi tiɲɛtigi tarawele kɔni a yɛrɛ tun bɛ an fɛ yan tile filanin in na kita buwa kɔni ayiwa kana ɲinɛ kɔ o tɛmɛnen kɔ ɔ i yɛrɛ ɲumanna cɛkumaba ɔ n'o de ye malika ye

Ɔ ka Bois Sacré sin fo bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'a la yɔrɔ la ka an karamɔgɔ jaro cɛnu yɛrɛ fo ko dantan yɛrɛ fana la siga foyi t'a la o la karamɔgɔ
an bɛ bi le dix neuvième mois 2022 n'o ye waa fila ni mugan ni fila tulafin septembre kalo kɔni ɔ tile tan b'o la o bɛ bɛn kɛmɛti san san waa wɔɔrɔ kɛmɛ fila bi duuru ni kɔnɔntɔn ɔ kalo filanan n'o ye panipɛti o tile mugan ni naani an b'o de la o la sa bi kumada o de ye o de filɛ bi kumada yɛrɛ de ye ko ɲuman dɔn ye ko ɲuman dɔn ka ɲɛsin arajo in ma ko ɲuman dɔn ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ma ko ɲuman dɔn ka ɲɛsin an dɛmɛbaga n'an kɔmabinbinbaga bɛɛ lajɛlen ma minnu ka kɔmabinbinni bɛ ka jɔ an ye su fara tile kan ani minnu bolo bɛ donna émission in yɛrɛ kɔrɔ fo ka se ni tuma in ma siga foyi t'a la ɔ émission in bi ye émission bi naani ani wolonwulanan de donc émission bi naani ni wolonwula émission min ye siɲɛ kelen semaine kɔnɔ yɔrɔ o ye san kelen ko de o la mɔgɔ dɔw de y'u bolo don kɔrɔ k'an nafoloya k'an kɔmabinbinni kɛ u seko damayira la siga foyi t'a la yɔrɔ la an bɛ foli lase an ka cellule de communication mɔgɔw ma makan tarawele jama faji tarawele u n'u baarakɛɲɔgɔn voilà toute notre gratitude à la radio PCFM toute notre gratitude à nos auditeurs toute notre gratitude à tous ceux qui nous soutiennent

Ɔ fils d'ancêtre fana ani yankili kolokuta page n'o ye les championnats de la révolution i b'a bɛɛ sɛbɛn le siyɛnpyna delareolisi o la nin page damadɔ ninnu ni mɔgɔ min y'i abonner olu la don nataw la i b'a sɔrɔ o de sanfɛ o la karamɔgɔ Ee an bɛ an karamɔgɔ bamanan lamɛn fɔlɔ ɔ ale ka kamitiw fasa ɔ ka sɔrɔ ka don an ka kumada kɔnɔ ayiwa ɔ tangara an bɛ yan
O ko ko bolokoli bɛ sigilen bɛ jamana in kɔnɔ yan ko ko ye kɛmɛti ye olu yɛrɛ ma kɛmɛti olu dɔn dɛ n karamɔgɔ i tɛ sabali wa wa maa min kɔni mana da i yɛrɛ ko kɔni na sa a mana hafizu kuranɛ k'e kɔni kɛ bɛ ka kuranɛ in durusi walima o fasiri na e kɔni ye tafisiri caman lamɛn sa o wa ma ma ni so k'e kɔni kɛ bɛ bulon kɔnɔ kalanden ye sa dɛ

N'u y'a ta i ko sɛgɛrɛ i ko bɛ ɲinɛ hali i tɔgɔ ni i jamu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔ sa dɛ aa n karamɔgɔ nin ye kabako ye sa dɛ ne kɔni ma nin ɲɔgɔn ye ne kɔni ma nin ɲɔgɔn mɛn nka n'i sera kamitiw fɛ yen i na nin ko in caman mɛn wa i na ko in caman mɛn dɛ san ba kelen ni kɔ kitabu san waa fila ni kɔ kitabu kamitiw de nana u k'a da o kitabu la dun karamɔgɔ o kɔni kɛlen bɛ ko kɔnɔ gansan ye sa dɛ

Yan an ka taa jan bɛ mɔgɔw y'i lajɛ k'a fɔ ko kariti bɛ yen panpra n'o ye kariti a bɔra kariti ye mufan ka mi kariti bɔra don a sɛbɛnbɛnlen don kariti ka mufan ka mi o kɔrɔ de ye ko kamiti to fɔya da ka sɛbɛnbɛnlen don a kan ko trantimɛte lafiurrete a lacsiyɛnsin niray an sen to se saba pere ta ko ka tiɲɛ latɛmɛ bɔnsɔnw ma ko k'u kalan fɛn na joona ɔ anw ye mun dɔn kɔbagaya la siga foyi t'o la ɔ o b'a yira de k'a fɔ ko mɔgɔya ɲɛnamaya yɛrɛ ye tan dama de sadiri i b'a ta dɔ ka da de ma o la mɔgɔya ye jɔlɔkɔ de n'i y'a sama ka taa a bɛ taa fɔ mɔgɔya bɔsun n'i y'a sama ka na a bɛ na gu i yɛrɛ de la o de b'a to ni mɔgɔ min ko ko f'i k'i k'i i bɔ i yɛrɛ de sugu la ɔ siga t'a la e bɛ ka sunkun kurudu de ma foro sadiri i bɛ ka nature loi de sɔsɔ awɔ bon o dun fana kɔlɔlɔ dan tɛ siga kɔni t'o la bɔnsugula kɔlɔlɔ ka ca o la mɔgɔ bɛ se ka fɛn o fɛn miiri ɲɛnamaya in kɔnɔ kunko la bɔnsugula bɛ a bɛɛ se mɔgɔ ma Ɔ ni mɔgɔ kɔni bɔra sugu la kaban siga kɔni tɛ mun na e ye mɔgɔ kunko camantigi de siga foyi t'o la ɔ o la
an bɛ an karamɔgɔ dɔ lamɛn ɔ bɔnsugula kɔlɔlɔ kan tangara an bɛ yan

Aw se ka cogo min na an bɛ kuma dɔ kɛ ka sɔrɔ an bɛ kuma dɔ kɛ Ayiwa karamɔgɔ ayiwa e an bɛ an karamɔgɔba fo n'o ye jakite ale min ka mɛnkan tɛmɛna sisan a y'a fɔ cogo min siga foyi t'a la bɔnsugula kɔlɔlɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ka se a dan na awɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ ka se a dan na bari a kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min ye o de ye danbaga ye kow kɛ cogo min k'a tun man ka kɛ ten ɔ n kan tɛ ala ma dɛ n ko danbaga de ɔɔ ala ye dunan ye anw ka jamana in kɔnɔ yan wa ala ye ŋaniya ɲuman fila a t'a la ka ɲɛsin anw ma depuis ala dieu a tɔgɔ in sera anw ka jamana in kɔnɔ yan joli de bɛ ka bɔn a tɔgɔ la ɔ mɔgɔ joliw de kɛra ka a jansa ɔ ka tila ka an wajibiya tuguni wagati dɔw la o kuma bɛɛ sa an ka fɛn o fɛn n'o bɛ faga fɔ ale de tɔgɔ ka fɔ o la ɔ ko n'ale tɔgɔ ma fɔ o la k'o bagan k'o tɛ bagan ye ko o sogo dunni tɛ bɛn ɔ o la siga foyi t'a la ala in dɔnni a tɔgɔ dieu in tɔgɔ a ma se golofinɛ yan ko hɛrɛ kisɛ kelen bɔra a la a kɛra anw de kan wa anw joli de kɛra ka ala in kɔrɔta ɔ o la ka an yɛrɛ bɔnna dɔw dilan yɔrɔ foyi man jugu eh, kɛlɛ la kolokoto imhotep f'i kelen ka mɔgɔ bila a yɛrɛ la mm-hmm. ka an lajɛ dɔrɔn ka an bɔnna dɔw dilan mm-hmm. et puis k'u dilan cogo di mm-hmm. k'u bila chômage sira fɛ mais k'olu de ka fugariw k'an ɲɛ minɛ quoi yɔrɔ fugari Anw fɛ yan ni nɔ baarako jabagatɔw c'est-à-dire minnu tɛ fɛn yɛrɛ la fugariw olu de olu de ka jama ɲɛ minɛ ka sɔrɔ an ka golofiya sigilen don mun kan i m'a ye matika kurundu kɔnɔ ko j'avance à travers mes propres capacités ko n bɛ wuruki ni n yɛrɛ ka sekoya de n yɛrɛ ka senkolaya ɔ o la an fɛ ɔ ni e kɛra ɲɛmɔgɔ walima n'e kɛra mɔgɔ bilasirabaga walima n'e kɛra mɔgɔ ɲɛjɔyɔrɔ e de ye yelima siri a fɔ ma ko référence c'est-à-dire n'e ye baara kuma fɔ dɔrɔn o b'a sɔrɔ non e ye baarakɛla kusan dɔ ye ɔ ni e ye dɔja kuma fɔ o b'a sɔrɔ e ye dɔjabagatɔ ye ni e ye farinya kuma fɔ o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye ŋana ye ɔ an ka mɔgɔya sigilen don o de kan nka n'u dun ta sigilen don minnu minnu jasilen don ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de ye bɛɛ bilasirabaga fana ye ɔ yɔrɔ kɔni foyi tɛ o kɔni jugu sagoya tɛ siga kɔni t'o la o la u nana fɔ ka métier yɛrɛ créer an fɛ ko garibuya ɔ dɔwɛrɛ m'a kɛ o fugariya emploi quoi ka fugariya emploi créer donc o la dɔwɛrɛ m'a kɛ o ka mɔgɔ yɛrɛ kɛ hakilima i dafalen don i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ ko ko baara ko jabagatɔ c'est-à-dire k'i ye chômeur ye mhm. an golofinw tun t'o dɔn ka mɔgɔ i hakili dafalen don k'i bɛ chômage la kɛcogo t'a la an fɛ bon mɔgɔ bɛɛ ye tɔnɔbɔta de mɔgɔ bɛɛ n'a tɔnɔ don ɔ fo ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a bɔ mɔgɔ a yɛrɛ bɔ mɔgɔya kɔnɔ walima ni kankeya jugu dɔ kɛra sabu kankeya de système ye ka dɔ Ka dɔ hakili minɛ a la n'o tɛ kɛcogo t'o la o de la kurukanfuga sariya bi duuru ani saba walima bi bi naani ani wolonwula a kan ka k'o de ye ko baara dɔja ani jaafolenya kɛlɛ jafoya kɛlɛ dɔwɛrɛ tɛ n'i ye an ka jamana ninnu lajɛ i m'a ye hali o kurukanfuga ko ka lɔyiraw ladan ko ka bɛn danbew sinfonya ma ɔ n'i ye o danbew lajɛ anw fɛ yan nɔ ɔ danbe o danbe bɛ yen nɔ a bɛɛ sigilen bɛ baara de kan siga kɔni t'o la jamu o jamu bɛ yen a bɛɛ sigilen bɛ baara dɔ de kan baara min n'a bɛ a yɛrɛ nafa ka mɔgɔya nafa ɔ n'i ye siya o siya ye a bɛɛ sigilen bɛ lama la sisan n'i ko ko ne ka bɔlɔnkan asa jalo yɔrɔ ni asa jalo tɔgɔ kɔni fɔra ka jalo in d'a kan e hakili bɛɛ bɛ jigin baganko mɔgɔ minnu bɛ baganko ɲɛdɔn ɔ ɔ baganko dun a tɔnɔ bɔli olu de fana bɛ se k'o lase mirindi ma ni tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ a la olu de b'o kala fana ma ɔ a bɛ ten n'i ko ko nama dumuya a bɛ mun de kofɔ a bɛ numuya de kofɔ ɔ o numuya in o ye jumɛn ye o bɛ ɲamakalaya fabon wɔɔrɔ in kɔnɔ ɔ o ɲamakalaya fabon wɔɔrɔ in i b'a ye ko ɲɛnɛmaya yɛrɛ wuru kelen ani ɲɛnɛmaya taali o de sigilen bɛ o ɲamakalaw kunna donc n'olu tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛnɛmaya tɛ yen ɲɛtaga tɛ yen ɲɛtaga tɛ yen mhm. ɔ o la i b'a ye an ka mɔgɔya yɛrɛ tun sigilen bɛ nin de kan mhm. ɔ mɛ ka fugari dɔ dilan mhm. ale mana sigi k'a miiri dɔrɔn yɔrɔ an y'a fɔ ko kiraya sigilen bɛ fugariya de kan siga kɔni t'o la kira foyi tɛ dugukolo kan mhm. ko a ka miseli dɔ dilannen filɛ nin mhm. ko mɔgɔya ye o ta ka baara kɛ n'o ye mhm. wa a kira foyi tɛ yen k'a ka kitabu kɔnɔ k'i bɛ se ka miseli dilancogo ɲɛ jira mɔgɔ la k'o dɔnniya sama ka bɔ a kɔnɔ ɔ n'a fɔra ko o fugari dilannenw ko olu de ka mirindi ɲɛminɛ hɛrɛ jumɛn bɛ b'o kɔnɔ ni kɛlɛ tɛ olu ka ala yɛrɛ b'u bila sira mun na olu tɛ fɛn kɛ dɛ olu bɛ taa bin dɔkɛlaw de kan c'est-à-dire olu tɛ fɛn kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ fɛn kɛ bon olu bɛ taa bin fɛnkɛlaw de kan k'olu ta minɛ o b'a jira k'a fɔ e tɛna na se ka dɔwɛrɛ kɛ tuguni o waati la n'i y'o dɔ o dɔ kɛbaga ta o dunna ka ban u bɛ taa bin dɔ kɛbaga wɛrɛ kan kan donc a b'o cogoya de la voilà o la Mhm. eh, n'i ye an bɛnbaw ka kurundu mafilɛ karamɔgɔ Mhm. u bɛna f'i ye cogo di kurundu mugan ni duuru la Maât ka kurundu bi naani ni fila la les quarante-deux lois de Maât Mhm. ko je crée l'harmonie ko n bɛ bɛnɲɔgɔnmaya de la fɔlɔ awɔ harmonie o de ye bɛnɲɔgɔnmaya ye Mhm. ɔ u bɛ tila k'a f'i ye tuguni Mhm. ɔ ko j'invoque le rire ko n bɛ yɛlɛ de ye eh, lajɛnsɛn walima n bɛ sewa de lajɛnsɛn u tila k'a f'i ye tuguni karamɔgɔ ko je suis humble ko n ye yɛrɛmajiginna de u tila k'a f'i ye ɔ ko je réalise avec intégrité ko n bɛ ko kɛ ni tilenbagaya de siga foyi t'o la tila k'a f'i ye tuguni karamɔgɔ ko je parle avec de bonnes intentions ko n bɛ kuma ni ŋaniya ɲuman de siga foyi t'o la ɔ o la ka bɛn o ma bon an ye kelen kelen in tɔgɔ de da o la ko bɛnma mɔlɔmaw gure le chemin des ancêtres méritants ɔ o la o nɔ kan siga t'a la kelen kelen in a bɛ ka kɛ jɛnsɛnda de la dɔ de la n'o ye arajoso dɔ ye dɔ ka baara kɛlen o dun fana ye dɔ ka Kisɛya ni dɔ ka dɔja n'a ka cɛsiri n'a ka timinandiya kɔfili de y'o ye, unhun, o de kama an b'o de fɔ su ani tile, unhun, an ko dɔnni de ye se ye, dɔnni tɛ sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ wa ko dɔnni kɔfili de ye wuruki ye wuruki o de ye développement ye, unhun, o b'a jira de k'a fɔ ɔ n'i ko anw ma ko se ye mun ye a caman na an caman bɛ wari de ye k'o ye se ye mɔbili de ye k'o ye se ye, unhun, so ɲuman de ye k'o ye se ye, unhun, ɔ bon k'a sɔrɔ dɔnni mun ye o kɛ yen dɛ, awɔ dɔnni mun y'o kɛ fɛɛrɛ mun y'o kɛ o fɛɛrɛ de ye se ye a b'i b'a fɔ sisan an bɛ ka kuma tuma mun na an ka an bɛ sima an bɛ fankanya la walima simali la facebook kan facebook kɔrɔ de ye ko livre page c'est à dire anglais la facebook ko livre page kafa kɔgɛ an b'a fɔ ten kɔgɛ ye page ye donc kafa ye livre ye donc kafa kɔjɛ kafa kɔgɛ ɔ o la an bɛ o mun kan fankanya la walima simali la ɔ nin ye dɔ de ka fɛn ladannen o ale tɛ jadi kɛ ko f'i f'i ka yɛlɛ facebook kan o kuma e yɛrɛ de b'a ye k'a tɔnɔ b'i kan i bɛ yɛlɛ jadikɛla ninnu ɔ ale ti ale ti wari ɲini tuguni wari de b'ale ɲini c'est à dire tant que tuma bɛ ka taa cogoya ma ale fana ka wari de bɛ don ale kun donc dɔnni nin y'o kɛ o la dɔnni mun y'o kɛ dɛ o de ko don ɔ o tuma kelen na ɔ an bɛ ka kuma jɛnsɛnda dɔ de la falanko ni fɛnw bɛ micro ni fɛnw bɛ tumalanw bɛ n'o ye horloge ni fɛnw ye ɔ mais dɔnni dɔ de nin kɛ o ɔ n'e bɛ ko k'i bɛna jɛnsɛnda dɔ sindi ɔ ni e tɛ se n'o dilanni ɲɛ t'e kɔnɔ mɔgɔ min b'a dilan i bɛ taa sa o de bolo hali n'a m'i wele i bɛ taa a b'o cogoya de la o la dɔnni de y'a bɛɛ ye o la an ko o la ko dɔnni tɛ sɔrɔ ni hakili sebagaya tɛ ni hakili ma k'i yɛrɛ ta ye e tɛ se ka miiri yɛrɛ e tɛ finman ni jɛman dɔn i yɛrɛ e tɛ se ka ko danna tigɛ yɛrɛ e tɛ se ka lakɔrɔsili kɛ ka ko tɔnɔbɔ a tɔnɔbɔ cogo la ɔ wa a bɛ fɔ de ma ko hakili sebagaya donc ni hakili sebagaya ma sɔrɔ dɔnni tɛ sɔrɔ ɔ o la an y'a fɔ o la dɔnni kɔfili de ye wuruki ye n'i ye dɔnni sɔrɔ dɔrɔn développement de bɛ yen o la n'i ye baarako diya ye yɔrɔ min na n'i ye chômage ko kuma mɛn yɔrɔ min na n'i ye ɲɛtagabaliya kuma mɛn yɔrɔ min na dɔrɔn o de don anw de fɔ dibidɔya binkanni c'est-à-dire kodɔnbaliya walima binkanni ɔ o la ɔ i bɛna ye Ɔ a bɛɛ bɛ sɛmɛ yili sebagaya in de la n'o ye hakili sebagaya in ye o la o hakili sebagaya in dɛ ɔ o de laɲinitɔ don an bolo an baden golofin bɛɛ lajɛlen fɛ o hakili sebagaya in dɛ n'o de sɔrɔla o y'a bɛɛ sɔrɔli bawo n'o sɔrɔla dɔnni bɛ sɔrɔ ni dɔnni sɔrɔla ɲɛtaga de bɛ yen o la an bɛ bɔ jugu sagoya in na an bɛ bɔ ɲabaga cɛya la an bɛ bɔ yɛrɛ nɛgɛn gansan in na an bɛ bɔ ninnu ka milolikan ninnu kɔ u ka sulikan kuranɛ ni bibulu milolikan ninnu an t'u ka milolikan dɔ lamɛn ka kɛɲɛ ni ko ja foto tali k'u ka kira ye fɛn dɔ fɔ foto ta la o n y'a fɛn ayiwa tangara o dɔnniyaw ne bɛ ne ka jamana ja o dɔnniyaw hakiliw ɲɛ

Donc o t'a milolikan dɔ ye miloli de ye suli ni mɔgɔ ye fɛn min ka bɔ hakili kan a bɛ fɔ de k'i milola i b'a fɔ anw ye saya dɔn de diinɛ nalen kɔ a i b'a fɔ ko saya yɛrɛ tun tɛ yen diɲɛ kɔnɔ yanni nin sama diinɛ ninnu nali cɛ quoi o la an bɛ a milolikan dɔ lamɛn yan tuguni.

ɔ yɔrɔ kɔni ɔ mm. fɛn bɛɛ bɛ anw ye fo ɲɛtaga mm-hmm. ɔ o la an bɔra ka koɲumandɔn ko min fɔ ɔ i b'a ye nin diinɛ ninnu kɔnɔ a sigilen don koɲumandɔnbaliya de kan n'a bɛ fɔ ko fitiriwaleya mm-hmm. ale b'a la ka nin laseli kɛ a bɛ k'a kɛ sira jumɛn fɛ dɛ a b'a k'a kɛ telefɔni dɔ de b'a ka filime walima kamera dɔ de b'a k'ale filime ɔ a bɛ k'a kɛ falanko dɔ fana la awɔ n'o ye mikoro dɔ ye ɔ ale de y'o dilan a ka ala de y'o dilan ala delila ka mikoro dilan k'a ye ee a ma deli k'o dilan fewu ɔ a ka kira jumɛn delila ka mikoro dilan dɛ a ma deli k'o dilan ɔ donc olu tɛ olu tɛ fɛ ka fɛn kɛ mhm. ɔ u mana mɔgɔw ka kɛlen mu tɔnɔbɔ u bɛ tila tuguni ka olu fitiriwaleya o kan fana siga foyi t'a la i m'a ye o la a video in kɔrɔ mm. i bɛ gosilikan dɔ mɛn mm. Allahu Akbar Allahu Akbar mm. dɔwɛrɛ tɛ o Pakistan u b'a ka tele de gosi tele kɔni eh, ka tele gosi k'o ci ka bɔ yen nɔ ɔ kuma min na k'o ye haramu ye o wagati kelen dɔ de b'a k'o filime mhm. tele ye haramu ye u b'a ka jele de kɛ ka tele mhm. gosi mais dɔ de bɛ k'o filime dɔ de b'a k'o filime y'a ye cogo di o de kama yirila jankaro fila tɛ tɛmɛ ko in kan c'est-à-dire hakililabana fila tɛ tɛmɛ a kan siga foyi t'a la ɔ la karamɔgɔ an ye koɲumandɔn mun fɔ awɔ i b'a fɔ kumada b'o yira an na cogoya min na awɔ ɔ koɲumandɔn bɛ ɲɛsin arajo ma ɔ kuma koɲumandɔn kelen bɛ lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma siga t'a la ɔ kun jumɛn in na bi thème in kumakun in kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko koɲumanlɔn kolokɔtɔ Imhotep kun jumɛn in na bari an y'a ye k'a fɔ miirindi ka ɲɛnɛmaya mɔgɔ yɛrɛ ka bɛɛbagaya diɲɛ fɛn o fɛn a kɛli a kɛcogo ɲuman na ani a kɛli a hɛrɛ ani lafiya la mm-hmm. a bɛ dépend de a miirindi ye kunnafoni min sɔrɔ mm-hmm. ɲɛnɛmaya kan mm-hmm. ka se ka o labaara o de la an ko ayi an tɛna npanmuru ta eh, ka miirina jugu min ni Ala in donna n'o ye ka n'o ye ka npanmuru kɛ k'an bɛnbaw faga k'u joli bɔn k'u denw n'u mɔdenw jagoya don ko la k'u endoctriner n'a ye k'u kundɔ tiɲɛ k'u kɔ di u yɛrɛ ma ka walimɔgɔ ka culture ni walimɔgɔ ka hɛrɛ k'o défend u fɔ an tɛn'o kɛ o ɲɔgɔnna ta k'an b'o fɛɛrɛ jugu ni o binkanni wale anw bɛnbaw ka sariya bi naani ani fila o bɛ anw bɔ o kan o sariya bi naani fila ko bɛ kuma ni sɔbila kunun wala o sɔbila kunun an y'a ye k'a fɔ an ka kan ka nin miirina min filɛ nin an ka kan ka a kunnafoni de lase an baden tɔw ma k'a sabu kɛ mun ye hakili ale de bɛ ko la miiri hali n'a y'a ban la o la an y'o baaraw daminɛ Eh, dɔɔnin dɔɔnin mhm. ka whatsapp groupew créer mhm. k'a caya mhm. ka b'o la an ka ɲɛwalan ladannen an ka hakili ka ɲɛwalan ladannen n'o de ye ka kele kele dɔ kɛ arajo dɔ la eh, émission ye ka se halisa ka an balimaw kunnafoni bari bɛɛ tɛ eh, whatsapp groupe kan mm -hmm. ɔ o la n ko o kɔfɛ mm -hmm. an bɛna jakan so dɔ ɲini mm -hmm. ɔ yanni arajo tɛ anw bolo mm -hmm. ɔ mais jɔn de bɛ sɔn nin ɲɔgɔnna kuma ka kɛ i ka arajoso la mhm. o la an ye arajosow lajɛ mhm. an y'a ye k'a fɔ umaru cɛfin mariko mhm. mɔgɔ don min jɔlen don a yɛrɛ bɛ fɛn min miiri a dalen don o la a ka conviction a t'a sɔsɔ a lasɔnnen don un homme de conviction voilà jamana ko in na ɔ o la an nana kɛlɛ kelen ɲini ɔ a san kelen an b'a fɔ san kelen la san kelen dafara ɔ o la an an ye a ɲini ni an bɔra nin étape la cogoya dɔ la an bɛna web tele dɔ dayɛlɛ web tv kɔni a fɔ ma ko bɔlɔlɔ jakan internet kan tele an bɛn'o dayɛlɛ ɔ donc min bɛ transmission kɛ Eh, page facebook an ka page facebook ninnu kan direct la awɔ mhm. a b'an ka ɲɛwalan na mhm. k'o dayɛlɛ yanni an ka se mhm. tele so yɛrɛ ma an bolo ɲɛwalan min ladana an bolo san saba ɲɛwalan de don a fɔ min ma ko un programme triennal o san saba la san fila kɛra kaban donc a fɔra an bolo k'o san saba kɔnɔ kunnafoni sebagaya ko kɛlɛ in sebagaya dɛnnen don o de la donc la guerre cognitive la yirila kɛlɛ walasa ka se sɔrɔ f'i ka kunnafoni se de sɔrɔ mhm. donc o la mhm. o kunnafoni se o ɲini sira dɔ ye e, e, e, ninnu ye mhm. jɛnsɛda ninnu i b'a fɔ o ɲini sira dɔ ye web tv ninnu ni tv yɛrɛ n'o ye télévision yɛrɛ ani jɛnsɛda yɛrɛ ka k'i yɛrɛ bolo donc o la yɔrɔ o la hmm.
o jɛnsɛda ko la hmm. ɔ a tɛ kɔmi an ye nin jɛnsɛnda in bila pepewu pewu dɛ ɔ nka kɔnɔni i bɛ pan ni ji de ye i bɛ se ka min min n'i ye ji min min b'a to e tɛ se ka pan denmisɛnninw bɛ t'i minɛ o la an bɛ na mhm. nin kelen kelen in mhm. ɲɔngiri mhm. yan nin y'an ka bi émission laban de ye yan k'a sonsoro fɔlɔ fɔlɔ yanni an ka tila o web tele ko bɛɛ la ɔ siga foyi t'a la anw golofin de mɔgɔ kunnafoni sebaga ɲinini sira wɛrɛw labaara awɔ ɔ ka sɔrɔ eh, ka mɔgɔw k'a dɔn ko tɔw ye tuguni awɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye nin émission in bɛ ka kɛ dɔw de bɛ k'u tɛgɛ don u kun k'a kɛ siga t'o la an yɛrɛ de b'an ka budget hakɛ dɔn ɔ min ka ni fila kɛ ɲɔgɔn fɛ san san o tɛ an ka kundo kɔnɔ o tɛ fosi tɛ an ye bi bari anw de b'a k'a kɛ ɔ o la la an kɔ de an m'a fɔ ko ni ala sɔnna an b'a kɛ an m'a fɔ ni mɔgɔ sɔnna an b'a kɛ an ko de an b'a kɛ anw de b'a kɛ o b'a yira de k'a fɔ an jigi b'an yɛrɛ de kan an yɛrɛ jɔn an ni minnu y'a ye ye cogo kelen na ɔ o la bi kelekele in bɛ jɔ hali sini an jiginnen ka bɔ yan n'an ye mɔgɔ sɔrɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw la min ko ko aa ne bɛ se ka n jɔ ni kelekele in ye ka sabu kɛ mɔgɔ dama min bɛ ni arajo in lamɛn kunnafoni yɛrɛ sen teliyali kama kɛnɛdo nata mhm. an bɛ t'a kɛ samɛdi mhm. nata an bɛ n'a kɛ tuguni mhm. o tɛ an bali ka web télé in fana ta kɛ donc o komi ni ni mɔgɔ ye doni ta ɲɔgɔn fɛ ɔ n'a b'aw jigin a k'aw suda ɲɔgɔn la ɔ anw minnu u dara anw minnu na k'an bila k'an ka nin ko in sinfonya a mɔgɔ dɔw bɛ mali kɔnɔ yan sinfonyali de organisation a mɔgɔ dɔw bɛ e, farajɛla mhm. a dɔw bɛ farafinna dugu mhm. tɔw bɛɛ mhm. o de kama ko in b'a ka kɛ farafinya de tɔgɔ la a t'a ka kɛ siya foyi tɔgɔ la o de kama an b'a to k'a fɔ ko yankili balo golofina balo mɔgɔya balo donc a kun y'o de yankili balo kɔrɔ de vive la révolution golofina balo kɔrɔ de vive l'afrique mɔgɔya balo kɔrɔ de vive la cause humaine donc o la ɔ i y'a fɔ cogoya min na ɔ ɛɛ n'i y'a ye an sewalen an ɲagarilen ni an kunna yɛrɛlen bɛ na eh, laseli kɛ mhm. a kun de kɔmabinbaga de b'an na ɔ ka daminɛ arajo yɛrɛ la mhm. ɔ ka sɔrɔ ka taa se lamɛnbagaw yɛrɛ ma mhm. ɔ o la an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo hali minnu n'an tɛ miirina kelen hali émission in kɛli man di minnu ye ɔ bawo an bɛnbaw y'o de f'u ka sariya kɔnɔ ko n bɛ miiriya sinaw lamɛn siga foyi t'o la waati kelen na y'o de fɔ k'i bɛɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ o anw jɔyɔrɔ tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ kɔnkɔ b'anw de bolo anw jɔyɔrɔ tɛ n'a fɔ ma ko vérité absolue anw jɔyɔrɔ tɛ k'a fɔ ko f'i k'a kɛ anw de ta ye ko n'o tɛ i ye kafiri ye ɔ anw jɔyɔrɔ ye mun ye o de ye k'a fɔ ɔ k'an ka ko dɔ ɲimi ɲɔgɔn fɛ ka ko lajɛ yiri ju bɛɛla na ɲɔgɔn fɛ ka kow lajɛ ɔ an bɛ a fɔ an karamɔgɔ bala jara ye ko sira b'a bolo a bɛ se ka don ka se k'i da don baro la n'an karamɔgɔ mɛnikawure sila kulo b'an na a bɛ se k'i da don baro la ka taa se auditeurs tɔw ma donc ka se ka u da don baro in na donc o la kumada ye i b'a fɔ an kana ɲinɛ kelekele tɛmɛnen an ye mɔgɔw wele k'a fɔ bi golofinden bɛɛ welelen don golofinkan ni golofinkan kunnasigiyali ɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye o miirina ni o sira min bɔ ɔ ka se ka o don ba la ɔ ɔ mɔgɔw tun welela n ko wasabagaya ni korema ye makilili min kɛ walima u ye kilili min kɛ ɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ ye weleli laminɛ bi sɔgɔmada in na ɔ siga t'a la k'o kɛra wasa wasa ye eh, o la karamɔgɔ kuma y'an sɔrɔ yen mhm. eh, an b'a fɔ an karamɔgɔw ye ko sira b'u bolo u bɛ se k'u da don baro la mhm. eh, ayiwa an bɛ bala jara lamɛn ayiwa an karamɔgɔ ah, i ni sɛnɛ kɛnɛ
trip hotep an y'i ka foli laminɛ k'a lasegin ah,
bamananw ko ten dɔ ko ni ni maa jɛra ko ma awɔ ni a ko kuncɛ kuma sera n'a ma tigɛ la i yɛrɛ ma tigɛ la i kan ka wale ɲuman dɔn ni a y'o kɛnɛ tigi bi awɔ ko dɔwɛrɛ si tɛ an bolo k'a ka o kuma tɔ dafa kɔ nin ye an ye an bɛnbaw ka sira de kan an bɛnbaw ko waleɲumandɔn wale k'i bɛ sɛbɛ wale k'i bɛ tile de an d'a ma ko n'o nɔgɔyara ko a hakili bɛ jigin la an minnu ma k'o ye ɔ b'a jira k'a fɔ ko an bɛ bɛnba sira min kan n'an bɛ k'a fɔ ɔ ko o yɛrɛ de hakilina banna wa an b'o jɔyɔrɔ in de la ɔ arajo so ye PCFM a ɲɛmɔgɔw n b'u fo Ani minnu kɛra to ye k'a to an sera yen nɔ ɔ k'olu fo ɔ ka kɛmɛtiw fo minnu y'a dɔn k'a fɔ ko ya o ya ko yɛrɛya ɲɔgɔn tɛ ɔ k'a fɔ ko a ye na n dɛmɛ n ka wara la k'o b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a kunba fɛ ɔ minnu sɔnna ka u ka nafolo burun ta k'o don a la ɔ kɛmɛti mɔgɔ fanba si tɛ fɛntigi ye

Kamɛtiw ka dɔfɔ sɛbɛnnenw kɔnɔ n b'a dɔn arajo PCFM a b'a la a cogoya b'a la ayiwa ayiwa ayiwa an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ayiwa hatɛ ma ee ni ko karamɔgɔ da ayiwa karamɔgɔ bamanan an y'a ka bi an ka mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen nin nɔ mhm. muraw ni banajuguw b'u la ka sabu kɛ kaburuko ye mhm.
ayiwa an b'an karamɔgɔ sila lamɛn ee karamɔgɔ i ni ko sa
aa k'a to a ma ka wuruki ka banban

Wa a kan ta ye dɔrɔn tɛ dɛ. Unhun. Fɛn an bɛ dɔn de ye ko fini bɔ ko fɛɛrɛ bɔ. Unhun. Wa n'a fɔra ko ni aw bɔra ka baara min kɛ sisan. Unhun. O bɛ de ka o miirisu ni o hakili faga ni o ɲɛnama i ɲɛnama sulama min tun bɛ mɔgɔya la. Unhun. Ka golofinw bɔ o kɔnɔ. Unhun.

A bɛɛ bɔra kɔmɔ la siga foyi t'a la Europe o fɛn bɛɛ a bɛɛ y'anw de continent duuru in bɛɛ y'anw de ka fɛn sindilen
siga t'o la an karamɔgɔ sila o dɔrɔn tɛ n'i ye min dilan n'i ye fɛn min dilan o tɔgɔ bɛ ta k'o di makɛ de ma e yɛrɛ tɛ

Ka kɛ ten a ye kuma min fɔ siga foyi t'a la ɔ o la sa an bɛ weleli jɔ tan ka ko ɲuman dɔn in ɔ k'a lakuraya ko ɲuman dɔn bolo tigɛbali le don sadiri dante ko ɲuman dɔn mun na an karamɔgɔ bɔra ka weleli kɛ siga t'a la ɔ ko mɔgɔ lamɛnbaga ka fisa n'i ye ɔ n'a ka di i b'a fɔ ko mɔgɔ lamɛnbaga ka kegu n'i ye n'a ka di i b'a fɔ ko mɔgɔ lamɛnbaga bɛ ko dɔn n'i ye o la ɔ siga t'a la ɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ an bɛ to ka o de fɔ ko an mɔgɔ ɲinina tɛ k'an yɛrɛ ɲinina de don siga foyi t'a la o la mɔgɔ si kana jigiya ko laɲini ye e de ko ye ɔ laɲini ye an bɛka an yɛrɛ de ɲini a b'i b'a fɔ ni dɔ y'a sen dɛrɛ i sen kan ne ko i sen bɔ n sen kan n'a m'o mɛn n'i y'i sen fosi ka bɔ yen ɔ ayiwa ale binna sa o ɔ ale ŋaya kira sa a mana k'a fɛn fɛ ɔ i n'ale tɛ o i mago b'i sen na n'i sen sɔrɔla aw bɛ fara ɲɔgɔn na ee ni u y'u ka ala ye ni u y'a ɲun ka na bin an kan cogoya min na mm, n'u y'a ɲun ka segin ten an bɛ ɲɔgɔn ye sira la i m'a ye suratul taha anw y'an ka kirinbo jɔ ka sɔrɔ ala ma dilan fɔlɔ suratul taha mhm. i m'a ye ala bɛ musa wele kirinbo de ye pyramide ye awɔ ko a bɛ musa wele mhm. kɔdingɛ kɔnɔ mhm. bari musa ye ta dɔ ye musa ko a ka jamakulu ma k'a y'a jɔ yan ko n bɛ taa ta in lajɛ yala ne ye kandaya sɔrɔ a kɔnɔ Taale an b'an karamɔgɔ bajan jara fo jijan bajan jara ko dan t'a la siga foyi t'a la ɔ n k'a ye musa wele ko musa ko ne de ye ala ye musa m'a dɔn dɛ ale de bɛ k'a yɛrɛ ɲɛfɔ musa ye sisan k'ale de ye ala ye ko wa ko an filɛ ne nin kofɔli min na an filɛ ne ka kunnafoni dili min kɛ an badenw ma ko musa ka seli jɔ ko k'ale ala dɔrɔn de ko fɔ seli kɔnɔ i m'a ye donc o bɛ se ka kɛ danbaga ye tiɲɛ yɛrɛ la se ka kɛ danbaga ye e, e ka danfɛnw yɛrɛ t'e dɔn mhm. f'e de k'i yɛrɛ fɔ mhm. e, tɛ dan o ma mhm. ko fo olu de ka seli jɔ k'e tɔgɔ fɔ o kɔnɔ k'e ko fɔ o kɔnɔ an ko kabako don ɔ ni ɛ ko bɛ ala min bi tan mhm. ale tɛ se ka kunnafoni di mhm. bɛɛ ma a y'a di musa ma cogo min a tɛ se k'a di bɛɛ ma ten mhm. ɔ f'a b'a di musa kelen de ma ɔ n ko o ni danbaga tɛ kelen ye ka sɔrɔ n'i ye danbaga nɔw lajɛ an filɛ ne ka kuma mɔgɔ si tɛ taa ko karisa ye kuma ko da dira aw ma de k'a ka kuma o kira ma ci fiyewu voilà danfara min bɛ danbaga ni ala cɛ o y'o de ye
Ee o la karamɔgɔ ni mɔgɔ minnu fɛ ka dɛmɛ kɛ ɔ ka bɛn an ka wɛrɛtibi ko in ma n'o ye balolaja ka ko ye u b'a fɔ an y'a jira cogoya min na k'a fɔ baaraw bɛna yɛlɛma o kan fɔlɔ i bɛ se ka an mɔnsikɔli dunya wele susan ka tɔɔrɔsa transi susan dusu susansansan susan ka tɔɔrɔsa transi susan dususansɛ an mɔnsiso tɛ ɔ bi wolonwula ni naani bi saba ani wɔɔrɔ bi wolonwula ni seegin bi wolonwula ani wɔɔrɔ soixante-quatorze trente-six soixante-dix-huit soixante-seize donc ni mɔgɔ mɔgɔ jɔra kariti la tofoya da yɛrɛ kariti ko don ɔ i b'a sɔrɔ Amosis bolo i bɛ se ka nin fɛrɛtɛ kelen wele ɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ka bɛn web TV ko in ma n'o ye bɔlɔlɔjakan ko in ye community media min bɛna créer an fɛ o dɔrɔn tɛ kolokoto bɔlɔlɔ kan
hali ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an dɛmɛ an ka segin ka na ka émission in kurakuraya a kana tigɛ basi foyi t'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an karamɔgɔ Solomani Jabate yɔrɔ ale tun y'a jira k'a fɔ ko

Ce qui fait an ka wari b'a bolo min dira k'o di ka na an ka se ka arajo Peace FM k'a ta sɔrɔ se ka sabu k'arajo Peace FM arajo ye min jɔlen don jamanadenw kunnafoni de kan n'i ye miiridi ye k'a tacogo ka ɲi dɔrɔn kunnafoni ɲɛnama de bɛ d'a ma wa n'i ye miiridi ye k'a tacogo man ɲi kunnafoni kolon de b'a bolo siga foyi t'o la o la Ni mɔgɔ o mɔgɔ kɔmi nin y'an ka jabate anw yɛrɛ de ka jabate don anw de y'a dilan jabateya in dilan k'a tɔnɔbɔ nka bi a b'a ka jabateya in k'an contre la ne fana ye masaren ye jagoya don ne bɛ nin fɔ a ma a bɛ jɛn n'a ye fana ɔ o la ni mɔgɔ o mɔgɔ mako b'a la k'an dɛmɛ an ka segin ka na arajo in kɔnɔ ka baara in kɛ i bɛ se ka weleli kɛ ni fɛrɛtɛ min dira ɔ An bɛ segin fɛrɛ kelen kan, an labɛnnen don a kama 74 36 78 76 donc Moise Fakoli Dunbuya ka fɛrɛtɛ, awɔ, ee n'i y'ale wele, awɔ, i mago bɛ kunnafoni min na, unhun, ɔ i bɛ o sɔrɔ ale fɛ, ayiwa, o la ɔ ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo, awɔ, ɔ ka bɔ kuma kɔnɔyɔrɔ la ko yan man dɔgɔ, ayiwa an b'a kɛ ten ka bɛɛ lajɛlen fo, ɛɛ k'a fɔ ko k'an bɛn tuma wɛrɛ awɔ o la tɛkinisiyɛn k'i fo i Tangara